Okay, ụzọ ka anyị gbachapụ ya ọsọ were the first message from our sponsor bụ Swiss Metro Tiles Roofing System. Ee, anyị anachitegokwa na program anyị bụ Tọkan dịka m si agwa gị na topic anyị bụ early marriage and its impact on the psyche of the girl child. Ee, ndị anyị na fa nọ tata ga-etinye ọnụ na ihe anyị na-ekwu maka ya bụ Chief Mrs. Uju Edochie

07018639546 esendekwala anyị message na WhatsApp anyị WhatsApp number anyị bụ 07082922780 onye WhatsApp itin patọ na the side ya bụ ya treja adị ka ndị bido ebe ahụ Mm, early marriage bụ ọnụnụ di na nwunye mgbe nwatakịrị nwaanyị ọ na-adịkana na- n'aka nwatakịrị nwaanyị mgbe nwatakịrị nwaanyị na-akarọ wee tolu Mm. ọnụnụ di when she is not ripe for marriage nne ya na nna ya Mm. eduzieli ya jee nye nwoke ka ọ nụva ya Mm. ya bụ early marriage. Ị na-agbawa early marriage.

na amụrụ ụmụ ara ahụ na ụmụ nwaanyị ọ bụrụ na nwata nwaanyị a mebi na ọ na na o nwere ike iji ya ọnụ iji ya na-aga ọgbọjọ ọgbọjọ nne ya na nna ya asị ya ọ bụrụkwa nnụ na ọ adịghị adịcha atụtụ ime n'ihi ya apụ ka ije na be nwoke akwaziela isi

So ị ga-amụta a lot of things today as regards uh, early child, uh, you know, early marriage. And uh, ị nee anya, ị fụ na, ị fụgo nụ ka o si bụ, o nwere ike ọ dị six years, akwapụ ya kpọjele ya nwoke Eh, nwoke atawazi ahụ nwoke ọya site na ọnwụ na ego n'ọnwụ ya ọ na ọ na-azụ ya amazi nwoke a ga-akpụ ya Ọ na-ele mara ya na-ekpe. ụtụtụ chuo mmiri zaa ụlọ saa akwa mee nke a na-azụ ya ka esi akpa a na-azụ ya azụ ka o wee wee were ezigbo nwunye nwa ya Ehe. Adaeze o nwere ihe ị chọrọ itinye na ya. ee okwu m afụ bụ nke ka m chọrọ ịtụnyere ya maka na o nwere ka e ji sụọ asụsụ na- na-adaba esi akpọli ya nye nwoke as if na ọ nne na nna na-edu nwa fa eje ụmụ nwoke ka ọ na-agụta o wee chọrọ nwatakịrị dị 6 years hmm. ọhụrụ bụ ụmụ nwoke n'uru ka a na-aya mana ụmụ nwoke ka babụ ọsọgide ya bụrụ ụfọdụ ọsọ ya bụrụ ha ụmụ nwaanyị na-aya n'ọfa na ga-eme

maka na nwatakịrị dị 11 years i wee bulie ebie na be duje sị nwoke ya dulu hmm. o nwere ife ọ mụtara ọ dịrọ right ị na-aghọta bụrụzie na be nwoke ni nwoke maka na nwoke ọbụla laikiri nwatakịrị pere mpe nwere ife o ji like nya

so ọ na-eme affect both their lives so much ndị dị lucky ndị nwe vvf si ebuje ụlọ ọgwụ mewe operation join wa cut wa join wa you know then the other one dịkwa very very terrible bụ the girl child anụ asụpụs gị eme nke a mee nke a mee nke a, you know so ọ na-emekwa affect their social life completely. Okay. You know? I did it. I don't know. I need to buy it. Ife ọzọ nchịchị akwa. Ị maara na mgbe mmadụ lulu ogo mme ife, a sị na ife oge elulu abụrọ ụsa. Mmadụ lulu ogo mme ife, ọ na-eme ya o wee tọọ obi ya. Hmm. Mana ọ bụrụ na mmadụ elurọ ogo mme ife, ewepụla ya akwa ya na emechaa mgbe ụfọdụ in most cases

ịlụta something different from ife ọ na-afụ all this while maka her education was cut short ọ fụzie ya gbagburu okwu okwu oso n'ụwa dịrị etu a na ọ marọ mana ihe nwere ike ibute domestic violence adịghị nya nke bụ isi domestic violence na ehe ọ nwale nke m maalị bụ na nwatakịrị enwero ive ọ maalị nụta nwatakịrị pere mpe ka nọ secondary school a nụta ya mawa anya nwoke bụzi anụ okele nje zutie n'ime ya arụ a na-abụ nwatakịrị nwaanyị ụfọ na-asịsị chedi olu ka nwoke eje dọkpụrụ ụtarị pịawapụ ya azụ pịacha nya pịapịa ọrụrụ ntụ ọ bụrụ ya bụ domestic violence

si n'obi elu ABS anyị nwere champion yọkọtagori the heartbeat of the east anyị na chief mrs uju edochie adịrị general ssa media to anambra state governor a nollywood actor and producer a blogger ogene anambra.com and uju edochie.com

ndị nne na nna kacha ga-eme ọ bụrụ na nwoke ahụ ebulu agụụ ya ahụ na-eme bịa na nya achọdọsogodi ya bụrụ na o bu ego Mm. na ya chọrọ ka ya nụọ nwa unu unu asị ya mba ekene ya anụ chelie ka ọ gụchakwuo akwụkwọ ka ọ mara n'ife ka i wee n'ụdị ya maka na ilekwu anyị ma na eji ya na nwatakịrị aba abụrụ ofu na tupu nwoke eluo na ọnụnụ nwaanyị na oluo 20 years 20 something ụfọdụ na-elu 30 mana bụ nwa arọba na-anụ aka bụrụ nwatakịrị ewee due ebe nne nsogbu a na-ada sọ ndị nne na nna hmm. ka ọ dịlị ịsị kpaa hmm. ndị be anyị si na akpa bụ ube njọ hmm. sị kpaa you know ya chebioro ka ọ kaa aka ka o nwee echiche mmadụ mana ife bụ di na nwunye maka na most ndị aba anaghị na ọ baluzie na be di gaba wee mụba onye ndị ndị suppose ịnọ under her mother and father's tutelage anọdụzie na be di ewepụ nne na nna o nwere ka ndị ụka maọbụ ọha obodo ya esi wee nye aka wee kwụsị early marriage a? in fact ọ nya nwa one of the things m na-ekwu a a ga-eme ndị ụka ndị obodo ndị kịtaazi anyị dịkwu lucky na be anyị ebe a ndị na-abụ igwe na ife a na-abụzi ndị je akwụkwọ Mm. And na Ugwu Awụsa kwa ndị na-awụzi Ọba I mean ndị na-awụzi Emir bụ ndị gụọ akwụkwọ na ọ ga-adị mma ka ha bido na-eme educate parents why na nwa fa ama nje di oge fa pe mpe ị ma na ife na-akọzikwara ife a bụ ego Em, parents da ogbe eweta ego a sị na na will na mmadụ nwee will to do something onye nwere ego na-enwe will ọ bụrụ na ị jirọ ego ọ na parents ejirọ ego ofu nnukwute mmadụ ji ezigbote ego abịa ha nne asị ọkụkụ mma akụkụ nwa onye a better take care of them in the house so poverty is one part of the problems enwe na cause this early marriage so na the church Although not so much in Christianity, no. they say religious bodies. Uh, the religious bodies. Yeah, man, um, man, what they really preach here no okay. ebile pichu ya n'oge and into the cult led by other older women hmm. ka ndị na-eme ha initiate all men na-eme ha initiate to this cult at ten eleven ụmụ agbụrụ nwoke so you begin to wonder was she still a child ife ọ na-eme so enyi dị n'oge mewe educate pịraka anyị anachitego dịka m si gwa gị enu gị ọ bụ na ịka nọọ ụmụ nwa dị ọla 8 ọkwa nọọ child abuse ee abụ nke bụ eziokwu ma alara nkụ dịka na agba ee anyị nwere Innocent Aghanwa na Facebook ọ sị beautiful discussion serious lesson for those that have ears Eh, thank you so much obi welite akụ anyị ka nọ na program anyị bụ Talk Am dịka anyị si gwa gị ị ga-akpọ anyị na 08119055550 maọbụ 07018639546 070

mfilili di ya bụ na ọ bụrụ na nwaanyị ahụ amụtara nwatakịrị nwaanyị amụtara n'oge Mm. na chineke esorukwuo ọ mụtaba ụmụ Mm. bụrụ ọgbọ Ya na ụmụ ya bụrụ ọgbọ. o bido n'oge mụọ zukwa ike

ọ na-eche nche nwoke a na-akakwa nka na-aga onye ọ ga-eme oru nwaanyị abụrụkwa chara chara chara o nwere pressure from outside the house and then o nwere ife a ga-eme dozie emegido because ọ ọ eli eli eli every dọkịta na-asị asị ọ sị na ya mụrụ ụmụ ise gị oge ịtụ anyị dị ụmụ ise gị mụọ ụmụ onye kwuru na akpụkwụ nwere size ọ na-aka mma iyi size gị unu nụkwala ihe a na-ekwu a sị na ntị na-anụ ihe ama aha ka okpu ata ee ana ihe anyị na-ekwu bụ uche gị dị ya ka nwatakịrị nwaanyị idubete nụchazi anya ka ọ ghara ime jewe aka kretie enwe ezinụlọ ahụ adịghị kịta nwa ndị nne na-eme nzukọ ọnwa August ọ nwego ndị mebere nke ọ dị nke ọnwa ka anyị esi wee tinye ọrụ n'ihe gbasara ya n'ọnwa n'ime August meeting ahụ ọ dị very possible ọ dị very possible because ka m si wee kwu mbụ na ndị nne na nna ka the onus lie n'ọfa na ọ bụrọ by force nwoke chọgodo nwa gị burugodo ego niile dị n'ụwa bịa ọ i kweta i wee nye your daughter's hand in marriage ọ bụrụ na i kwetarọ, ihe nyere N'ịma na oge ụfọdụ nne nwere ike jụwa nna sị mba anyị achọrọ si dupịa si dupịa. ndị a bụ ndị nne na nna abụ kwuru ozi ka n'ụbọchị na-adazi nwụrụ anwụrụ wee na-ekene chief mrs uju edochie adịru general adịru gburugburu mm, ọ SSA media to anambra state governor nollywood actor the producer the blogger Ogene Anambra.com and then ujuedochie.com. Social handle is uh, at ujuedochie. Adịru na nkenke kene ndị parents anyị advice. Mm, daalụ nụ ya o, ndị ọma na-ege anyị ntị ndị nne na nna unu nwere nke m chọrọ ikwu bikoni zụgbuoni ụmụ unu mma